Igbo ndị ọma ndewonụ mgbede ọma ee tata ka anyị chọrọ ibido ịmụgharị ihe ụfọdụ ọkachasị akwụkwọ ndị NECO họpụtara ụmụ akwụkwọ ndị na-aga ile junior NECO nke a na-akpọ BECE eji m n'aka ụfọdụ akwụkwọ a họpụtara maka ọgụgụ ama m na ụmụ akwụkwọ ụfọdụ agụchala akwụkwọ ha kpụọla isi mee gịnị chere mkpọrọ ọ kwa ị hụrụ akwụkwọ ise ndị a nke a tụgharịa uche nke a wụ abụ nke a bụrụ nwaanyị bụ ihe nke a bụ gịnị ejije nke ndị bekee na-akpọ drama nke a bụrụ ndụdọ nne ntị nke a bụkwa gịnị drama nke a bụrụ eze oche abalị nke a bụ nke ndị bekee na-akpọ prose nke anyị na-akpọ iduazị nke a ya nwekwa bụrụ gịnị enyi mere enyi ya nke a bụkwa gịnị iduazị nke ndị bekee na-akpọ prose achọrọ m ka m mụgharịtụrụ ụmụ akwụkwọ ụfọdụ ihe a maka ule BECE Igbo L1 a ga-ebido na Tuesday n'ehihie Tuesday na-abịa abịa nke bụ 14th May ka anyị bido na enyi mere enyi ya enyi mere enyi ya bụ akwụkwọ si n'aka Gloria Imo Omenchego akụkọ a na-akọwara anyị maka otu enyi mmadụ siri gbaso ya ụsọ ya arụrụ ahụ ndị anyị ga-ahụ n'ime akwụkwọ a bụ maazị amaechi anyị ga-ahụkwa ichie uwezu maazị amaechi a ezinụlọ abụọ a bụ ezinụlọ pụtara ezinụlọ pụtara ihe n'akwụkwọ Ezinụlọ Maazị ee ee Maazị Amaechi na Ichie Uwezuoke. Amaechi na Ichie Uwezuoke bụ enyi. Na mbido akwụkwọ a, anyị hụrụ na Amaechi ejighị ahụ e mechaa nchọpụta sị na a ga-awa ya afọ. Nwunye ya bụ uru o nwere a na-agbagharị ka ọ chọta ego ọ na-ahụ ego ya gbara chọrọ enyi nwoke di ya gawa bụ ogene ichie ụwaezuoke ichie ụwaezuoke si na ọ ga-edina nwaanyị a tupu ya enye ya ego ahụ nwaanyị amaghị ihe ọ ga-eme maka dọkịta kwesịrị ịwa di ya afọ ga-apụ n'ụtụtụ gawa njem mmụta ụlọ ọgwụ ebe ha nọ asị ha ha ga-agbagharị nwaanyị agbara jekwuru ichie ụwaezuoke ya kwuo ihe ahụ si ya n'ụtụtụ echi ahụ dọkịta ahụ kwesịrị ịpụ na ọ bịa ọ bịawa na ọ kpọrọ nwanne ya nwaanyị bụ ọlụchukwu bi n'ụlọ ha ka ya na ya soro bịa mgbe ahụ Nwaanyị a amụgo ụmụ nwaanyị atọ nke bụ Adaọra na ụmụnne ya. Nwaanyị a abịawa, ya akpọrọ nwanne ya nwaanyị ahụ bịa, ya enye ya ego. Anyị hụrụ ihe mere n'ụzọ mgbe ọ na-aga otu ndị ohi chọrọ iji bịa napụ ya ego a, ya emecha gbaruo n'ụlọ ọgwụ kwụnye ụgwọ akpọzie dọkịta ya bịa waa ya afọ wachaa ya afọ ya alọta ya adị ya mma Nwaanyị a lọta n'ụlọ ya na-ebe akwa, di ya na-ajụ ya, ọ na-ekwe ekwu okwu. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole gacha, ọ lọtara n'ụlọ, ya nye di ya ego si ya na ya wee ego ndị enyi ya niile tụkọlatara nye ya mgbe ahụ ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ya si di ya ka o werezie ya mee gịnị bido ahịa di ya ewere ya bido ahịa mana di ya amaghị ihe niile a mere nwaanyị a na-ebe ruo mgbe o mechara mụọ nwa nwaanyị mara ezigbo nwaanyị nke a kpọrọ Nnedi ya nọrọ nga ahụ na-anụ otu esi si otu ndị ụlọ ọgwụ si na-aba mba maka ọgwụ a chọrọ iji gbaa patient onye nọ n'ụlọ ọgwụ onye ọrịa na ọgwụ ahụ ga-egbu onye ọrịa ahụ bee maka ọ nọfego oge e kwesịrị iji ya were gbanye mmadụ n'ahụ ya nụcha ihe ndị ahụ ka ndị ahụ pụwara ya sizi ọlụchukwu nwanne ya ngwa na ọ ga-akpọtara ya ụmụaka na ụmụ ụdị rịọrọ ya rịọrọ ya megide nwatakịrị ahụ gbara pụwa ka nwatakịrị ahụ gbara pụwa ị ma na nwaanyị aga n'ebe ahụ a na-ekpofu ahịhịa ebe ahụ a wụfuru ọgwụ ahụ ya were ọgwụ ahụ gbanye onwe ya ahụ otu a ka nwaanyị ahụ si bụrụ onye nwụrụ anwụ e lie ya ihe ndị a niile nọ na-eme n'ime akwụkwọ a bụ ọ gị bụ enyi mere enyi ya ka nke a na-aga amazi ihe a ga-eme e buru nwaanyị gaa lie a kpọrọ nwa lawa ihe ebecha bidozie ụwa ya n'isi nwunye ya nọ zụwa ụmụ ya chetakwa na ọ enyi di ya mere gịnị tụwara ya ime ya emechaa mụọ nwa ahụ ọ nwụọlanụ hapụrụ di ya ụmụaka ya a na-aga di ya megide hụ na ekworo na-abata n'etiti ụmụ ya na nwa nke ikpeazụ a mara mma nwunye ya mụrụ maka ọ hụrụ nwa ya n'anya dịka otu o si hụ nwaanyị ya n'anya di ya eme ngwa ngwa mee gịnị kpọpụsịa ụmụaka kpọrọ ụmụ agbọghọbịa ndị isi mbụ ahụ na Ọlụchukwu nwanne nwunye ya kpọlaa Amerịka ka nwanne nwunye ya nọ n'Amerịka nyere ya aka zụọ ụmụaka ya na Nnedị na Nwabịa nọrọzie n'ala Naịjirịa emegide maka na ọ naanị Ọlụchukwu ka nwaanyị a gwara ihe mere ya maka na ọ bụ naanị Ọlụchukwu ka nwaanyị a gwara ihe mere ya edekwanụ ya na dayarị ya mana mgbe ahụ ọ na-aga ala bekee dayarị ya ahụ adaba n'okpuru akwa o jighịzi ya aga Nnedịmma bụ onye na-agagharị ka ọ hụ akwụkwọ o ji ede ihe bịa hụzie dayarị were ya ga gosi nna ya sị ya ya nwere ike iji akwụkwọ a dee akụkọ nna ya sị ya mba na ọ naanị onye nwe akwụkwọ a nwere ike imepe ya gụọ ihe nọ na ya nna ya nara ya akwụkwọ a nye ya akwụkwọ ọzọ mechaa mepee akwụkwọ ahụ bịa hụzie ebe e dere otu nwunye ya si tụta ime ya akpọọ nwanne nwunye ya nọ n'ala bekee sị ya na ya gwa Ọlụchukwu na ya na-abịa n'ala bekee ụtụtụ echi ya ya gbara gawazie ebe ahụ ka ọ gbara ga ruo ebe ahụ ya na Ọlụchukwu ekwucha ya agwacha Ọlụchukwu ihe niile ọ gwara Ọlụchukwu agwacha ya ihe niile ya alọta mgbe ahụ Nnedị agụchala akwụkwọ na-arụ na na-arụ na ụlọ ọrụ nna ya mana Nwabịa na-agagharịzi o nweghị ihe o ji onwe ya eme ọ chọghị ịbara onwe ya uru ka nna ya lọtara nna ya gbara gawa n'ụlọ Ichie Ụwaezuoke ị ma na Ichie Ụwaezuoke wụ onye arụrụ ala ka nwoke a na-amanye ụkwụ ya na-ekere ya gbagbuo ya otu a ka mechi si ka ọ gbagburu ya ya buru ozu ya bịa tọgbọ n'ụzọ ụmụ okorobịa ta eburu ozu ya bịa mee gịnị tọgbọ n'ụzọ ebe ahụ nke ọ nọzi eche na ọ moto kụgburu ya ụmụ ya alọta bịa na iche ozu ya mana mgbe ha lọtara Ọlụchukwu alọtaghị maka na ọ bụ ule ọ na-ele ka ha lichara ozu ya ozu ya Ichie Ụwaezuoke bịakwa nọrọ ka ezigbo enyi wee mezie ụmụaka ụmụaka na-egbu onwe ha maka gịnị akụ na ụba nna ha Nnedị na-agwa ha ha anaghị ekwe. Otu a ka ha megidere ha akwaa Nnedị aka otu ụbọchị ya ewee isi kụọ n'okwute ya ekpuo isi ihe ha mere bụ gịnị ha agaa ga haziere ya otu nwa nwoke maka na o nwekwara nwa nwoke ọzọ Ichie Ụwaezuoke bịara kpọbata n'ime ụlọ ọrụ Amaechi nke na-enyere ya aka ịhụ na na-eripịara ụlọ ọrụ ya ọ nọrọ ahụ bụrụzie nke ya nwoke ahụ bụkwanụ ee ikenna ikenna ahụ ihe ihe ya na-amasịkwanụ nwada ha agazie ebe dị anya ga kpọta onye ọzọ onye ahụ asịzie na ya bụ ikenna ya sị ya na olu gị abụghị olu ikenna ya sị ya nwere ụkwara otu a ka e si kpọrọ ikenna nke e, ikenna obiụzọ wụ aha nwa okorobịa ahụ ya kpọrọzie nnedị gawa n'obodo tere anya na ọ wụ di ya rụgide ya arụrụ ala mesoga ya mmeso ọjọọ rue mgbe ndị enyi ya gwagidere ya okwu ya agbanwe kpawa ezigbo agwa bịazie bụrụzie mgbe nwada ahụ bịara gịnị ka anyị na-ekwu ya bụrụzie na nwada emeela gịnị adịla ime hee ya bịa mesowezie ya omume ọma mesogide ya omume ruo mgbe ọ ga mana chetakwa Ụmụnne ya kwere ya nkwa ịdị na-enye ya ego m bụ obiụzọ na-akwụ ya ụgwọ kwa ọnwa ya bịazi ọnwa ahụ tupu ya bịazi hụwa nnedị n'anya chetakwa na o rechaala ma moto nnedị ihe niile nnedị ji bụrụ mmadụ o rechaala tupu ụmụnne ya abịazie mata ihe na-eme nwata nwoke abịakwa bịa sị ha tinyekwuoro ya ego ma ọ ya ya gwa nneka ha tinyecha sị mba ma ha ga-akwụsị ya site n'igbu ya ha gara ga ga gwa ichie ụwaezu ichie ụwaezuoke sị na ọ ga-enyere ha aka mana chetakwa na ihe ichie ụwaezuoke na-achọ ime bụ gịnị ịnara ha ee ụlọ ọrụ nnedị ikenna nke a batara n'ụlọ ọrụ a na-ere shares niile nọ nga ahụ. a jụọ ya ya sị na ọ na-eji ya akwalite ya maka na ọ na-erekwa ya na-eresị ya ichie ụwaezu ha nwa ama naanị maka na share nke ee eh, nnedị bụ nke kachasị maka nnedị nwere gịnị share iri abụọ 20 shares na ihe ndị ọzọ o kwesịrị ịnọ na ihu n'ihu ọ na na-ere ụlọ ọrụ ahụ ere ya mana maka na ọ nọghị ya o nweghị otu e si ere ụlọ ọrụ ahụ ha na-achọzi otu ha ga-esi mee gịnị kpọkete Nnedi mbọchị ọzọ ka ụmụnne ya gwara ya ihe a ya kpọzie ndị ga-egbu ma Nnedi ma Obiọzọ ụbọchị ahụ nga ha ga-achọ ha abịa ya wụ na ime bidoro mewe Nnedi Obiọzọ akpọrọ Nnedi gawa ụlọ ọgwụ. ka ha ruru Nnedi amụọ agadaga nwa nwoke chetakwa na ọ ka kpuru isi asịzi Obiọzọ na ọ were ọsọ gaa ga-ebute akpa nne ya ka Obiọzọ ji ọsọ nọ ọ maghị na ndị ahụ bịara igbu ha na-eche ya ka ọ pa akpa ahụ si n'ime ụlọ buru akpa na-apụta lekwa ha ha jekwute ya kụwa ya ihe na-ajụ ya lee ebe Nnedi nọ lee ebe Nnedi nọ lee ebe Nnedi nọ o kweghị agwa ha ha akụkaa ya ahụ gbaba gbaa ya egbe n'afọ ya eburuzie egbe ahụ ma akpa ahụ ma ma ahụ na-agba agbaje ụlọ ọgwụ dịka ọ na-abịa Nnedi ebe ahụ e kunyere ya nwa ka ọ nọrọ ọdụ dịka onye mụrụ nwa nọzi ebe ahụ hụwa ihu nwa ya ahụ na-eleziri anya na-ahụcha ndị nọọsụ ya bịa sị onye nọọsụ ana m ahụ gị lekwa efe ihe unu dị akọ ana m ahụ ihu nwa m lekwa otu nwa m dị unu gwara anọ aṅụ ka a nọzi na-eme ihe ahụ Obiọzọ eburu ọbara bata nke a ma mgbe Nnedi hụrụ ya ya asị na ị wụ onye ama chetakwa na ya na ya ahụtụbeghị ya sị ya Nnedi ọ wụ mụ di gị ya sị ya di m ahụwala m ụzọ lekwa nwa lekwa nwa m Biko, ọ gịnị di ya sị ya kpọrọ nwa a gbawa ka ụkwụ gị ra na-agba ka ụkwụ gị ha gbawa ọsọ gbafuo ndị a mere m ihe a ọ gịnwa ka ha na-achọ ha chọrọ igbu gị ya gwacha di ya ha di ya gwacha ya ya kpọrọ nwa ya tikapụ Nnedi na-esizi n'otu ụlọ na-arụchabeghị na nke ọzọ otu ahụ ka o si nọ na-ehizi na-ezogharị ruo n'otu abalị ọ nọ n'ime ụlọ chetakwa n'ime dịka ihe ndị a nọ na-eme na nke obi ọlụchukwu esigo n'ala amerịka ka ọlụchukwu lọtara jụ ụmụnne ya lee ebe Nnedi nọ ha sị na ọ lụgo di n'ebe dị anya pụọ ya sị ha na Nnedi ya ma enweghị ike ịhapụ gịnị ụlọ ọrụ nwe gawa ịlụ di ha ha asị ya na ha amaghị ebe ọ nọ nke ahụ bụkwa n'eziokwu maka na ha amaghị ebe ọ lụrụ di gawa ọlụchukwu ejikerezi chọwa jụ ha unu amaala ihe gburu nna unu ha achọdịghị ịma ha zọgawa na a sị na nna ha na ọ moto kụgburu ya ọlụchukwu chetakwa na mgbe ahụ ọlụchukwu bụzi onye ọrụ polis na-achọpụta ihe ndị zoro ezo ọlụchukwu gagharị chọwa ihe gburu amechi dịka ọlụchukwu na-achọ ihe gburu amechi ka ọ na-achọkwa nnedị ka ọ nọ na-achọ ihe niile a otu nwa okorobịa fọziri n'ime ndị ahụ kpọrọ amechi gaa dosa n'okporo ụzọ agbara ọsọ ka ọ hụrụ ya n'ihe onyonyo telivishọn ma ebidokwala chọpụtawa ihe gburu amechi ya gbara bịa na nke ndị polisi ya wụrụ na ọlụchukwu nọ ebe ahụ dpo ya bata na nke dpo kọcha ọlụchukwu sisi tụkpọọ ya n'ime nga ka ichie ụwaezuoke ghara ịbịa gbuo ya ma tụkpọọ ya n'ime nga dịka ọlụchukwu na-alaghachi na kọmpịnị ya o rutere n'ọfịs bịa nụ ebe Adaugo, Adaọra ya na Ikenna nọ na ọ nọ na-ajụ Ikenna kedu ihe mere o ji resịsị shares niile nọ na na ụlọ ọrụ ya sị ya na-achọ ịkwalite ụlọ ọrụ Ọlụchukwu aghọta sị ya lee onye ị bụ lee onye ị bụ lee onye ị bụ tupu ka ọ gbaa ọsọ ndị uwe ojii ejide ya kwa tụkpọọ ya n'ime nga Ebe ahụ onye nọ, nwoke nke ọzọ ahụ soro buru ozu Amaechi pụọ n'etiti ụzọ. Ọlụchukwu ya na ndị na-eme nchọpụta na-agagharị na-achọ Nnedị sogharịwazie ndị ahụ Ichie Ụwaezuoke ziri ka ha gawa ga gbuo Nnedị n'ebe o zoro. Ka ha na-esogharị ya ka ha jizi nwee ike n'abalị ahụ dịka Nnedị nụrụ nzọụkwụ mmadụ na-ebili ka ọ pụwa ya wụrụ ụmụ okorobịa abụọ ahụ ichie ụwaezuoke ziziri ka ha ga ga gbuo ya ha sị ya na ọ bawa n'ime ọhịa ebe a ka ha ga-egbu ya ya kuru nwa ya na-aga ihe ọ nụziri ụda egbe abụọ n'aka nri na aka ekpe ụmụ nwoke ndị a wụrụzie ndị nwụrụ anwụ ya atụgharịa lee dada ya ọlụchi obi atọgbuchie ya dada ya ọlụchi abịa kpọrọzie nwa otu a ka ha niile soro gawa n'ụlọ ichie ụwaezuoke ruo nga ahụ n'ụtụtụ ahụ lekwa nwadị nwanne ya nwaanyị ka ọ nọ n'elu n'apata ụwaezuoke n'ime ụlọ ichie ụwaezu dada ha niile nọ na mgbagwoju anya dada ha asị ya nwadị gịnị ka ị na-eme ebe a ya sị na otu ọbụla ya chọrọ isi bie ndụ ya ka ya ga-esi ebi ndụ dada ha sị ya ị na-ebi ndụ gị na nwoke gburu nna nne gị na nna gị ha niile akụja ya akọwaziere ha mekwa ka Ichie Ụwaezuoke mara na Nnedi bụ nwa ya ike agwụ ha Nnedi sị na o nweghị ike ịbụ Ichie Ụwaezuoke ekwesịghị ịwụ nna mmadụ otu a ka ha sizi megide ihe niile ahụ na gwazie ya maka ihe ndị a niile ọ na-eme ka ọ hụ na a na-aga ịtụ ya nga Ichie Ụwaezuoke ewepụta mma egbe ka ọ gbaa ee Ọlụchukwu ọ maghị na o nwe ndị uwe ojii nọ n'azụ ya ndị uwe ojii ahụ ebu ụzọ gbaa ya otu a ka nwoke ahụ si bụrụ onye nwụrụ anwụ otu a ka Nnedi si laghachikwa n'ụlọ ọrụ nna ya nwa nwoke ahụ Nnedi mụrụ ya bazie ya Amaechi obere ọdụ Nnamdi otu a ka akụkọ mere na Enyi Mere Enyi Ya siri bie ọzọ anyị na-aga ịkọzi ugbu a bụ Ndọdọ Nnente Azụanụka biko akụkọ a na ihe nchịkọta anyị ga na-achịkọta ga-abịa na ga na-abịa na mperi na mperi otu a ka anyị ga-esi na-ekebi ya ya na-abata n'ihe onyonyo ga na-ahụ ya ka baa ahụ ka i sonyere anyị n'ọmụmụ asụsụ Igbo ọkachasị na mmụgharị ihe banyere BECE a na-aga ibido na Tuesday. Anyị ga-amụgharịcha akwụkwọ ọgụgụ niile. Anyị emetụkwa aka na Lasso, Laswell, sorry, na Laswell, m na-eweli iwe, ụmụ akwụkwọ a na-akpọ Laswell ma ọ bụ Evergreen. Ebe ahụ ka ị ga-enwetacha ajụjụ ndị gara aga n'afọ gara aga nke e webatachara ka ụmụ akwụkwọ wee na-amụgharị. Ndọdọ Nnente bụ nke si n'aka Okechukwu C Ihejirika ka anyị na-aga ileba anya Nnente bụ nwunye Azụanụka Azụanụka bụkwanụ di Nnente di na nwunye abụọ a mgbe niile otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ na-esere ha ma ụtara na ofe anaghị esere ha ụgbọala na-esere ha n'ime akwụkwọ a otu a ka ha si na-adọ ndọrọ ndọrọ na mbido anyị hụrụ otu ụtara bọrọ ọra siri na-esere ya na di ya onye richara ya na onye na-erifọrọ ibe ya e mechaa a gaa na nzukọ Azụanụka ahụ nga ee ndị mmadụ na-ese okwu ka ndị na-ese okwu ahụ ee ya tinye ọnụ na ya maazị ọnyịrị ụka bụ onye na-eme oke nsi ya na otu ọzọ nọ na-ese okwu maka mmanya a na-atanye na mmanya epeka ya tinye ọnụ gbawazie ọnyịrị ụka onye nsi ọnyịrị ụka sị ya na ya emenụla gị nsi ya sị ya na ọ gbasaa ya ya sị ya na ya wụ onye ụka ọ ga-emeli ya nsi ka chi na-abọla ọnyịrị ụka wuchie n'ụlọ ya sị ya sị na ya na-aga na mgbago ugwu awụsa ka ya gaa nye nwa ya ọgwụ ga-eme nwa ya ka nwa ya ghara ịnwụ otu a ka o si gbanwee ọjị Azụanụka wepụta gbanwee ya ya na ọjị nke nsi nọ ya n'akpa Azụanụka ama ya rute were ọjị tawa ṅụọ mmanya ọ laa otu a ka o si wụrụzie onye oke ọrịa na-achọzi ịnwụ anwụ Mana ọrụ obodo ekweghị ha zie ozi ka nne nte na-eti ndị mmadụ agbajuo ha zie ozi a gara aga gaa kpọọ onye ụka ya bịa meghasịa ihe o mere e mechazie n'abalị ya Azụanụka sị na ọ na-aga ịzụ ụgbọala ya na nwunye ya akwajiga o nwekwa ego o ji aga ịzụ ụgbọala nwunye ya sị ya na ọ zụọ ụgbọala na-emebicha ụgbọgịrị nọ n'ụlọ ndị mmadụ ya emebichaa ite nwaanyị n'ime usekwu ya patuo usekwu nwaanyị ya emee nke a ya sị ya ya ga-azụrịrị ya ya sị ya na ụgbọala na-egbu onye nwere ya onye nwe ya sị ya ga-azụ ya ya sị ya na ụgbọala na-eme nke a otu a ka ha si dọgaa dọgaa ha lụwazie ọgụ ha abụọ abụọ ejikwe chetakwa na ejikwe ego e ji aga ịzụ ụgbọala ha lụgidere ọgụ ha zọgbuchie ụgbọgịrị niile nọ n'ama ha ha were ụkwụ ha mebichaa ite e si n'ọkụ mebichaa ekwu mebichaa ihe niile ejikwa ego e ji eme ihe ndị a gị hụna otu ndị mmadụ na-esi adị nzuzu ihe a bụ akwụkwọ ejije pere mpe mana akwụkwọ ejije atọka a na-esikwanụ na ya amụta ọtụtụ ihe na ọ wụghị mgbe niile anyị a na-adọkasị ahụ ebe ọzọ anyị na-aga ileba anya bụ gịnị bụ akwụkwọ a bụ gịnị eze oche abaghị eze oche abaghị a bụ akwụkwọ iduuazị prose nke na-agbakwasị ụkwụ n'otu ezinụlọ ezinụlọ Obika onye lụrụ otu nwaanyị nwunye ya mụta nwa ruo afọ asaa nwunye ya bụ gịnị amụtaghị nwa ruo ihe dị ka afọ asaa aha nwunye ya bụ Ndụkụ ọ dị mma ebe ọzọ anyị ga-eleba anya ugbu a bụ eze oche abaghị dịka m kwugoro eze oche abaghị bụ akwụkwọ si n'aka Chuks F. Dimson ọ na-akọwa maka otu ezinụlọ naanị otu ezinụlọ nọ n'ime akwụkwọ a ezinụlọ maazị Obika Otu Maazị Obika bụ di Ndụkụba siri lụọ Ndụkụba n'afọ asaa ọ mụtaghị nwa. Nne ya wee na-enyezi ya nsogbu. Mechaa, manyere ya ya aga manye ya ya aga ga lụta Unenka bụ nwunye ya nke abụọ. Dịka ọ lụtara Unenka, Ndụkụba adịzi ime. Ka Ndụkụba dịrị ime, ya amụọ agadaga nwa nwoke aha ya bụ Umeyo. Unenka bịa nọọ ihe dị ka otu afọ mụtabeghị nwa. Ya bido siwe n'ebe dibịa nke a gawa na dibịa nke a si na dibịa nke a gawa na dibịa nke a gagide ya bịa tụrụ ime mụta Ihemere. Ihemere ọ ya wụ eze oche abaghị maka nsogbu nwatakịrị a nyere dịka ọ na-etopụta ya ruo ogo oge ọ na-aga kọleji aga kọleji ụbọchị izizi ahụ ha gawara kọleji ya na Umeyo nwanne ya ruo ya abịa ya eburu nri ụmụ akwụkwọ na-eri ihe ọbụla ọ hụrụ ya ezuru otu a ka ọ nọ na-ezu zugide zugide zugide ya ga zuo ee ee ee ego akwụkwọ otu nwa akwụkwọ emechaa achụpụ ya sị ya laa gaa zutu ike obere oge nke ndị bekee na-akpọ suspension na ọ lọtawazie suspension ka o nwee ike kpaa ezigbo agwa otu a ka o si laa nọchaa otu izu ụka ahụ lọta ka ọ lọtara otu ụmụ akwụkwọ ibe ya si na-emeso ya n'ụlọ akwụkwọ na class ihere emewezie ya sị ya na-agazi ụlọ akwụkwọ ahụ otu a ka e si gbanweere ya ụlọ akwụkwọ ya gawazi Okomoko Grammar School ebe ahụ ka ọ gara hụtezie Agamevu enyi ya nwoke onye ori ọzọ ha bido zukọwa ohi mechaa zuo ohi ube emechaa kpọwa ya onye ohi ube ya na enyi ya nwoke otu a ka ha megidere ha na ule WAEC site na kọleji pụta ha abụọ abụọ ya na nwanne ya nwoke nna ha bịa kpọọ ha n'otu anya jụọ ha ihe ha chọrọ ime ha sị ee Umeyo asị na ya chọrọ ịga mụ otu e si edozi ụgbọala Ihemere sị na ọ chọrọ ịga mahadum Ihemere emechaa emechaa gawa mahadum dị n'Abuja University of Abuja ebe ahụ nke o sizi bazie confraternity ọ bara zuwazie ohi tọwazie ndị mmadụ tọgide ndị mmadụ zugo ohi onye isi cult ahụ abịazie kpọga ya n'otu honourable ha na-agara ozi ha ga-atọrọ mmadụ ha na-eme agbata ekee ihe a ka o megidere ya ga mechaa gụchaa n'ụlọ akwụkwọ a gawa ife ala nna ya bịa nwetazie ọrụ na otu ụlọ ọrụ a na-emepụta mmanya ọkụ ya nọrọkwa nga ahụ nweta otu nwa agbọghọbịa aha ya bụ ifeọma ya na ya anaghị apịkọ dịka enyi nwaanyị na enyi nwoke mana ifeọma na onye isi ya bụkwa enyi emechaa chọpụta ihe niile ahụ mechara mee achụọ ihemere n'ụlọ ọrụ. Tupu nke a na-eme, ma mgbe nna ya nwụrụ, ọ jụụ dị ese. N'ụtụtụ ụbọchị ahụ a na-eli ewu nna ya ka ọ zụrụ ụgbọala gbabata. Obi a na-atọ nne ya ụtọ na nwa ya abaala. Ihe ndị a na-eme mechaa mgbe a chụziri ya n'ọrụ, ya sị na na o nwezi onye ya ga na-arụrụ ọrụ ya ga-abịazi ka ya bido ọrụ ịtọrọ mmadụ n'onwe ya ya emechazi bidozi ọrụ ịtọrọ mmadụ ahụ mechaa ya na udele udele ahụ bụ onye isi ọkọfe ha ahụ na mahadum otu a ka ha megidere ka ha tọrọ otu nwaanyị na-ere azụ chee na ụmụ ya bi na bekee ha ma na ha etinyela aka na tipa bred o nwedị ihe ha nwetara n'aka nwaanyị na di ya emecha nwaanyị ahụ ihemere emechazi ee honourable adọcha ee o- o- o- adọcha ndọrọ ndọrọ ọchịchị baa n'ụlọ omeiwu obodo anyị ihemere asịzie na ya chọziri ịba politics ka ya gaa zọwa ọchịchị sịzie na ya chọkwara ịga gaa zọọ ụlọ omeiwu nke kachasị nke that's federal house ka ọ na-azọ ya eze obodo anwụọ ya sịzie na ya chọrọ ịzọ ka ya bụrụ eze obodo eze obodo nwekwa ọkwara ọ bụzi n'ịzọ ihe eze obodo a ka o si daa ngwụrọ ara agbawa ya ya emewe eze oche abalị oche eze oche abalị ọ ya bụ akụkọ nọ n'ime akụkọ ya ọzọ bụ gịnị nwaanyị bụ ihe nwaanyị bụ ihe a bụ akụkọ ejije gbasara Ezinụlọ Obumneke bụ nwunye Ekwekwe na nne ya bụ Nwakaego nne Ekwekwe na nna ya bụ Obi. Nne Ekwekwe chọpụtara na Obumneke na-amụ naanị ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ya sị na nwa ya agaghị atọ n'inwe ụmụ nwaanyị ya bịazie sị na ọ ga-achụ ya ka ọ lụtara nwa ya nwaanyị ọzọ Obumneke nwekwanụ enyi nwaanyị aha ya bụ Chinagọrọm Chinagọrọm gakwara n'akwụkwọ gụọ akwụkwọ ọfụma Chinagọrọm mekwara ka Obumneke mara na ọ bụ ya kpatara ihe mere o ji amụ nwa nwaanyị na ọ bụ ihe di ya nyere ya ka ọ na-amụpụta mana ihe a bụ ihe Ekwekwe jụrụ ịnụ na nwunye ya emechaa chụpụ Obumneke na ụmụ ya ka a chụpụrụ Obumneke na ụmụ ya nwanne ya nwoke bụ obi nwa obi nwanne akpọrọ ya lawa Enugwu na Enugwu ahụ ka ya na ụmụ ya nọ mechazie ha alawa Kaduna ha nọzi na Kaduna chetakwa na Ọbụmnaeke dị ime si n'ụlọ di ya pụọ o mechara gaa mụọ ya mụọ nwa nwoke nke a kpọrọ gịnị a kpọrọ aha ya n'ime akwụkwọ a aha a kpọkwaranụ ya bụ gịnị Kasiemobi ka ha dịzi na Kaduna ụmụaka ha pụtacha ha dọkịta ahụike ha bụrụ dọkịta ahụike bụrụ prọfesọ bụrụ injinia bụrụ home economics mechazie ha gaa rụọrọ nwanne ha nwoke ụlọ n'ime obodo nna ha mechaa kpọọla nne ha na nwanne ha nwoke otu a ka ekwe ekwe sizi bịa bịa rịọwa nwunye ya ka ọ gbaghara ya na ha ahụla na nwaanyị bụ ihe ihe akụkọ a na-akọrọ anyị bụ na e kwesịrị ịzụ nwa nwaanyị azụ ma a zụọ ya n'akwụkwọ a zụọ ya n'aka ọrụ ndewo nke a bụzi nke ikpeazụ nke mere ya nke ise tụgharịa uche bụ abụ m ga-akpọpụtara gị ụfọdụ abụ ndị NECO wepụtara ka ụmụ akwụkwọ tụgharịa uche gụgharịa ma chebiri NECO na Tuesday ha dị abụ iri abụọ 12 poems a ga-agụ na tụgharịa uche nke mbụ nwa akwụkwọ ọbụla kwesịrị ịgụ matematiks gụọ amamihe ndị Igbo ee eh, gụọ ụtalị onye nkụzi m nka na ụzụ Gụọkwa onye umengwụ, onye aka ntụtụ, osisi nkwụ, ahịa obodo m, udo ka mma na ajọ nna. N'ime akwụkwọ tụgharịa uche a ka ihe niile. Ugbu a, anyị enweela ike tụgharịcha Mụgharịa ihe niile nọ n'akwụkwọ ọgụgụ ise a ndị NECO wepụtara. Chetakwa, unu nwa na-aga ile BECE na Tuesday, bụ unu bụ ndị izizi ga-ele akwụkwọ ise a. A na-ajụ ajụjụ anọ anọ n'ime akwụkwọ ọbụla. Kaba ahụ dị ka nwa akwụkwọ ga-ege ihe onyonyo ọfụ ka i wee nwee ike mara ihe ị ga-asa. Echi, Anyị ga-amụgharị ee Evergreen 2019 Evergreen ka a na-akpọkwa Lasswell 2019 anyị ga-ebido na 2019 mụgharịwa kaba ahụ ka i jide ka i ji na-ele ihe onyonyo a na-ekesara ya ụmụ akwụkwọ ibe gị ka ha nwee ike mee ọfụma na ule BECE ndewonu ka ọ dị mma mgbede ọma na unu niile ga-agafecha n'ule a ọkachasị n'asụsụ Igbo mee ọfụma maka na Igbo ga-adị Igbo bụ asụsụ anyị ị ga-asị kedu onye na-emere gị ihe onyonyo a aha m bụ Odoziakụ Elizabeth Amogu onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo na JS three ajụkwala m aha ụlọ akwụkwọ m ọ ga-adịzi mgbe ọzọ m agwa gị aha ụlọ akwụkwọ ndewonu ya gazie